Chuir Cuala stop le buaiteoirí trí Chraobh Laighean as a chéile Cill Mochuda Na Crócaigh i gcluiche ceannais Átha Cliath. An mbeadh an rath céanna leo anois i gCraobh Laighean? Nó an mbeadh craobhaithe Laighean na bliana seo caite Nás na Rí ó Chill Dara róláidir dóibh? Tomás Mac an tSaoir atá i mbun tráchtaireachta, Babhta Ceathrú Ceannais Peile AIB Laighean. É sin seolta isteach ansan, liathróid mór millteach caite isteach ansan aige Cuala ansan, na cosantóirí ag titim siar ansan ach bhfuil sé ródhéanach mar tá spás anois faighte ag an lántosaí, Niall O'Callaghan, cé a chuirfidh bróig leis? An fear atá ag imirt istigh sa chúinne, is dóigh liom, sea, sin Luke Keating. Báide luachmhar faighte ansan, luath sa chluiche ag Cuala. Beidh siad ana-shásta leis sin. Liathróid caite isteach ansan ón gcaitheamh in airde ansan. Bhuel, cinneadh ceart déanta an liathróid sin a chaitheamh isteach i dtreo Niall O'Callaghan agus é siúd ag cruthú na fadhbanna agus Luke Keating ann chun críoch a chur leis. Ag caitheamh na liathróide timpeall ansan, Darragh Kirwan. An féidir le. Nás na Rí anois scór a dh'fháilt anso? Seo chugainn arís, Kirwan is é ag éalú isteach ansan bhfuil báide i ndán anso? An ceann san, trasnán buailte ansan aige. Dainséar ag baint leis seo fós anso do chosantóirí Chuala fear an daichead slat ansan Tom Browne agus thairis an dtrasnán ansan ó bhróig Tom. Beidh sé ana shásta leis sin ach bhí báide ansan ag teacht. É sin buaite thar n-ais ansan, cosantóirí Nás na Rí. Déanta go maith ansan liathróid sin a dh'fháilt thar n-ais agus arís an modh díreach in úsáid anso aige an dá fhoireann seo chugainn Darragh Kirwan féach air sin mar neart ansan agus cruinneas agus thairis an dtrasnán an scór is fearr go dtí seo sa chluiche. Eoin Kennedy teacht suas na páirce ansan. É sin seolta isteach ansan in áit dhainséarach aige é buaite ansan aige Peadar Ó Cofaigh Byrne cad a dhéanfaidh siad arís anso seo chugainn Niall O'Callaghan, fear ag cruthú na fadhbanna chun tosaigh do Chuala anso tráthnóna. Thairis an dtrasnán ansan aige. Arís an fear mór ansan, Dermot Hanafin, ag fáilt an liathróid ansan. Nás na Rí ag imeacht leis an modh díreach arís anso. Suas sa spéir leis an liathróid, babhta amháin eile. Isteach i dtreo, imeall na Cearnóige anso, cé a gheobhaidh seilbh? Bhfuil sé faighte aige sna cosantóirí? Tá. Sin fear lár na páirce ansan, Cuala, ach é faighte thar n-ais arís aige. Nás na Rí anso, leis an gciotóig, thairis an dtrasnán, ó bhróig Ryan Sinkey, agus, bhuel, muintir Chill Dara ag féachaint go maith anso. Déanta go maith ansan aige, Nás na Rí liathróid sin a dh'fháilt thar n-ais. Is bhí Ryan Sinkey ann chun críoch a chur leis an liathróid san. É sin buailte amach ansan aige Luke Mullins ach é faighte ansan arís. Anso seo chugainn an lánchúlaí, Mick Fitzsimons ag imeacht suas na páirce. Con O'Callaghan ag imirt istigh sa chúinne tráthnóna. Niall O'Callaghan taobh leis anso. Seo chugainn arís iad. Tosaithe an-dhainséarach anso ach duine dos na cúlaithe, David O'Dowd, agus an ceann san curtha thairis an dtrasnán aige. Nás na Rí suas na páirce Alex Beirne. Is é seo breá ábalta a scór a dh'fháilt. Méid sin taispeánta go dtí so sa chraobh aige. Tá lúthchleasaíocht ansan aige agus thairis an dtrasnán agus é breá ábalta é sin a dhéanamh. Conor O'Brien ansan trasna na páirce. I dtreo David O'Dowd, fuair sé siúd. Scór ana-dheas sa chéad leath. Anois Cal Doran. Féidir rud éigin a chruthú anois anseo do mhuintir Átha Cliath. Ceann san leis an deasóg curtha thairis an dtrasnán arís ansan. Anois an fear céanna, David O'Dowd arís. Suas na páirce le Cuala anseo. An bearna sin fós oscailte. Dhá scór sin idir an dhá fhoireann. Con O'Callaghan trasna an bhosca anseo. Isteach i dtreo Niall O'Callaghan agus báide faighte acu. Bhuel bhíos ag caint mar gheall ar bhearna. Tá sé oscailte píosa beag eile anois. Mar tá báide faighte. aige Niall O'Callaghan. Sin é an tarna ceann tráthnóna go dtí so sa chluiche fachta aige. Muintir Átha Cliath, beidh siad ana-shásta leis sin. Cic amach le tógaint anso. Ryan Scollard. Raghaidh sé fada amach i dtreo lár na páirce suas leo. Cuirfear dorn leis an liathróid ach ní bhfuil. Tá seilbh faighte ansan aige. Peter Duffy suas na páirce le Peter Cad a thitfidh amach anso sa ghluaiseacht so? An féidir leo scór éigin a dh'fháilt? An t-ionadaí a tháinig isteach ansan neomat ó shin Conor Groarke. Tá curtha thairis an trasnán aige. An bearna fós oscailte sa chluiche so. Alex Beirne Fuair sé scór an-dheas ansan ag tús an chéad leath Bhuel bhí an cosantóir, beidh an réiteoir imeacht. I mbun cainte leis théis an ghluaiseacht seo an féidir le Beirne scór a dh'fháilt an ceann so curtha isteach sa chúl. A thiarcais, sin mar bháide. Alex Beirne bhí sé nach mór 25 méadar amach ón mbáide. Ní raibh éinne súil leis sin. Ní raibh an báideoir ag súil leis an liathróid san. Isteach sa chúl agus, bhuel, báide luachmhar faighte ag Nás na Rí ansan. Ó bhróig Alex Beirne. Fós chun cinn ar chlár na scór. Cuala, báide idir an dhá fhoireann anso, seilbh ana-thábhachtach anois anso agus an t-am, bhuel, tá an t-am ag titim isteach anso, Nás na Rí anois anso, Brian Byrne, caithfidh sé rud éigin a dhéanamh anois anso leis an liathróid agus scór éigin a chruthú nó scór a dh'fháilt é fhéinig. Tá sé ag lorg duine éigin, tá liathróid faighte ansan, á, bhuel, buille mór faighte ansan aríst ansan ach thairis an dtrasnán, an bhfuil, é seo ó bhróig Seán Hanafin, tá, bhfuil sé ródhéanach, chífimid, caithfidh sé cúpla scór eile anois a dh'fháilt. Ceann mór seolta isteach ansan, i dtreo imeall na cearnóige. Cuala anois ag féachaint ar an gclog. An féidir leo scór eile a fháilt a chinnteoidh an bua so. Conor Groarke thairis an dtrasnán, an bhfuil le cabhair ó dhuine dos na cosantóirí istigh ansan. Is dóigh liom gur é Eoin Doyle a chuir dorn leis. Ach comhaireoidh an scór. Conor Groarke an t-ionadaí a tháinig isteach ansan. Dhá scór aimsithe aige siúd. Mórán fágtha anois sa chluiche seo. Nás na Rí ag lorg báide, trí phointe idir an dhá fhoireann ach ní bheidh an t-am acu. Mar an feadóg séite anso sa chluiche ceathrú ceannais anseo i gCúige Laighean agus sé Cuala a bheidh ag dul chun cinn dó, 15, Nás na Rí, a haon, 15.